Bhí tuairiscí sna meáin náisiúnta an tseachtain seo caite maidir le tuarascáil a foilsíodh Alcohol Action Ireland, a Joe, agus tá a fhios agam go bhfuil tú i do bhall de Alcohol Action Ireland agus gur labhair tú ar Morning Ireland ar an ábhar céanna an tseachtain seo caite. An féidir leat a rá liom cad atá sa tuarascáil seo?
Okay, Dan, sé atá i gceist anso, bhí mé, táimid ag iarraidh a fháilt amach conas tá cúrsaí ó thaobh córas leighis a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil andúlaithe le alcohol mar meastar go bhfuil timpeall ceathrú milliún duine sa tír so, sin dhá chéad caoga míle, go bhfuil fadhbanna mór, fadhbanna. móra acu le alcól agus go bhfuil saghas, go bhfuil siad saghas andúileach. So tá, táimid ag iarraidh fháilt amach cén saghas stádas atá ann, cad é sna tuairimí atá ag na daoine atá ag obair sna hionadaí san. Ní rabhamar ag cur aon cheist ar na daoine féin. atá go bhfuil na fadhbanna acu ach ar na daoine atá ag iarraidh aire a thabhairt dóibh agus córas leighis agus córas síceolaíochta agus rudaí mar sin de. So sin, sin an, mar measaimid gur bearna mór atá ann agus go bhfuil an t-éileamh i bhfad níos mó ná an soláthar ó thaobh. seirbhísí do dhaoine go bhfuil fadhbanna móra acu le alcól. Nílim ag caint anois faoi daoine go bhfuil ag, b'fhéidir, ag ól an iomarca ach you know go bhfuil siad fós alright. Táimid ag caint faoi dhaoine andúlaigh, you know. Rinne mé cúpla agallamh as Béarla le Carol Moore ó Dual Diagnosis Ireland ar an ábhar seo. Tá 'fhios agam gur fadhb ollmhór é. Tiocfaidh muid ar ais faoin dtuarascáil i cúpla nóiméad. Tá a fhios agam go raibh tú luaite sa Times inné freisin ag caint faoi alcohol agus cúrsaí spóirt. Cad a bhí le rá agat san alt sin, a Joe?
Bhuel, measaimid gur cóir an nasc idir spórt agus alcohol a bhriseadh. Sé sin atá i gceist agam ná margaíocht agus fógraí sa meán agus sa meán digiteach. Tá na comhlachtaí dí ag cur an-chuid airgid isteach ar mhargaíocht ionas go meallfaidh siad isteach daoine óga chun tosnú ag ól alcohol agus tá is drochrud é sin. agus táimidne ag iarraidh stop a chur leis. Tá an fhadhb níos measa, is dóigh liom, ag an IRFU, Cumann Rugbaí, ná ag na heagraíochtaí spóirt eile mar tá siad sáite isteach san rud seo agus airgead ag teacht chucu ó na comhlachtaí dí agus measaimid gur drochrud é sin. Dhéanamar iarracht go mbeadh an rud seo, an saghas, an t-ábhar seo, like sport agus alcohol, clúdaithe san Public Health Alcohol Act de 2018 ach dúirt, dhiúltaigh an Rialtas é a chur isteach agus dúradar go mbeadh review, athbhreithniú, féachaint ar an rud so i ndiaidh trí bliana agus tá na trí bliana sin thart anois, táimid ag teacht chuig lár 2021 agus do luaigh, dúirt an Rialtas ag deireadh Fómhair agus mí na Samhna 2018 go go bhféachfadh siad ar an rud seo tar éis trí bliana. So tá na trí bliana ag teacht ag deireadh na bliana seo agus ansan ba chóir, is dóigh liom, rialacha a bhreith isteach chun an nasc seo idir spóirt agus alcohol a bhriseadh ó thaobh margaíocht dhe.
Ó thaobh na spriocanna eile san Acht Sláinte Poiblí, Alcohol, Joe, an bhfuil tú sásta leis mar atá siad a chur i bhfeidhm? Bhuel, yes, caithfidh mé a rá. An rud is fearr atá déanta acu do dheineadar é timpeall coicíos ó shin, sin go bhfuil minimum unit pricing, le teacht isteach ag tús na bliana seo chugainn agus is rud iontach é sin mar ísleoidh sé an damáiste atá á dhéanamh faoi láthair ag alcól sa tír seo. So tá sé sin ag teacht isteach, commenced mar a tugtar air. Rud eile atá ann tá, structural separation, déarfaidh mé as Béarla é, sin, sé sin má théann tú isteach go dtí ollmhargadh anois, nó nó convenience store, corner shop, tá níl sé chomh fuirist do lámha a chur ar alcól agus a bhíodh. Um, agus b'in sin ceann dos na rudaí a bhí san act agus bhí na um, bhí na na daoine go raibh na half licences acu agus na siopaí beaga ag an cúinne i gcoinne é sin ach tá sé tagtha isteach mar tharla rud mar an gcéanna le tobacco tobac timpeall cúig cúig bhliain déag ó shin. So mar atá, déanann alcól dochar do shláinte muintir na hÉireann agus níl sé mar arán nó bainne nó im nó nuachtán, nó mar a deirtear as Béarla no ordinary commodity atá ansan. So caithfear go mbeadh srianta ar an soláthar agus táimid i bhfábhar sin mar déanfaidh sé, beidh sé ar leasa sláinte na ndaoine.
Táim go pearsanta an-sásta faoin ghné sin den tAcht Structural Separation, ceapaimse go hiontach. OK Joe, ag cur COVID-19 san áireamh le bliain nó dhó anuas, cad iad na spriocanna atá á moladh agat agus ag Alcohol Action Ireland maidir le seirbhísí do dhaoine a bhfuil fadhbanna alcóil acu?
Cad é an rud sin? Cad é sin Darren?
Cad iad na spriocanna sa tuarascáil atá ag Alcohol Action Ireland? Ó right, ó bhuel táimid, bhuel is dóigh liom go bhfuil an scéal seo ag tosnú, you know níl spriocanna, just táimid ag, ag, ag cur an tuarascáil, tuarascáil ar, amach don phobal, mar sin an slí go ndeintear rudaí a athrú, like sé diospóireacht a bheith ann, mar atá ar siúl againne anois, mar ní aithneoidh an-chuid daoine gur fadhb mhór atá ann, so táimid a rá, like tá beagnach gach éinne in Éirinn, go bhfuil gaolta acu go bhfuil fadhbanna mhóra acu ó thaobh alcóil de, níl aon dabht faoi sin, so táimidne a rá gur cóir níos mó seirbhísí a chur ar fáil. Níl figiúirí againn-ne go mbeadh cé mhéad ach bhí bhí tuarascáil timpeall cúig bhliain déag ó shin a rá go raibh bearna idir an éileamh agus an soláthar agus táimid fós a' rá sin. agus beimid tá an tuairisc foilsithe agus beimid ag lorg cruinniú leis na húdaráis sláinte tá beimid ag cur ceist ar an HSE go n-ardóidís á an méid airgid agus na foirne a dhéanamh níos láidre ó thaobh na ndaoine go bhfuil an jab acu ná cabhair a thabhairt dos na daoine dos na daoine san so sin é sin é an saghas Ní hé sprioc atá ann ach saghas high level, you know, go mbeadh fhios ag daoine gur bhfuil an fhadhb ann, go bhfuil sé sin aitheanta agus go bhfuil sé aitheanta go, you know, go forleathan agus ansan sin an tslí go ndeintear seirbhísí a athrú, you know, saghas campaigning mar a déarfá.
OK, OK, Joe. Chun teacht i dtreo dheireadh an agallaimh, an é airgead an rud is mó atá ag teastáil chun go mbeadh seirbhísí maith nó an bhfuil earcaíocht i gceist freisin? Bhuel, is é airgead, sin chun daoine a fhostú go bhfuil cumas acu. cabhair a thabhairt dos na daoine, you know.
Ok.
Like, uaireanta, like, is féidir an-chuid a dhéanamh, ní gá go mbeadh gach rud déanta in áit cónaithe, you know, is féidir rudaí a dhéanamh mar tá sé, tá sé daor chun seirbhísí cónaithe a chur ar fáil, you know, mar bíonn ort an-chuid airgid a chaitheamh air chun go mbeadh daoine ann 24 uair sa lae. So tá tá scéimeanna ann chun like group work, nó tá sé sin deacair anois le Covid ó thaobh daoine bheith ag teacht le chéile ach beidh sé sin ag feabhsú níl aon dabht.
So so beidh obviously beidh roinnt foirgnimh ag teastáil, you know, clinicí agus rudaí mar sin, áiteanna discréideacha freisin, em, mar tá, tá, em, you know, tá, is fadhb mhór atá againn sa tír so, níl aon dabht fé sin. Deir an, na comhlachtaí dí nach fadhb mhór atá ann ach ceann beag mionlach go bhfuil fadhbanna acu. Ní, ní mionlach iad, is, is an-chuid daoine, ceathrú milliún, milliún, sin ó thaobh andúileacht. sin ráta ard agus tiocfaidh feabhas má bhíonn na seirbhísí níos láidre agus rud atá an-thábhachtach ná aftercare, in other words bíonn ort dul trí chlár éigin chun stopadh agus ansan chun fanacht slán ó alcól, sin an dúshlán mór mar a deireann siad ó tá sé an-fhuiriste fáil réidh leis an deoch, déanann sé, deich uair, you know. No, no, just molaim thú, Dan, chun é seo a chur, an t-agallamh seo, ar fáil trí mheán na Gaeilge, you know, mar tá an-chuid daoine a éisteann leis na na cláracha agus do bheinn ag rá an rud céanna agus mo chomhleacaithe freisin, you know, mar, mar, mar agus d'aon, d'aontaíos ó thaobh an structural separation, dúirt tú. Mar is dóigh, ní, maidir le, leis an minimum unit pricing, tá na tábhairneoirí i bhfabhar san, so tá siad siúd sásta, you know, mar atá a fhios ag gach éinne gur bliain ait atá caite againn mar thír. Agus, you know, is deas an rud é go bhfuil daoine in ann spraoi agus rudaí mar sin de. Agus, you know, bíonn páirt ag alcól ansan, níl aon dabht fé sin, tógaim alcól mé féin. Ach le daoine go bhfuil andúileacht ann, tá an-chuid damáiste á dhéanamh acu dóibh féin agus dá chlann agus dá páistí, you know, agus ba chóir go ndeinimíst iarrachtaí níos, níos fearr chun nach mbeadh an méid san duine i dtrioblóid.